Zili bwino kwambiri pamene Mayi Annabel Mtalimanja asankhidwa kunena kuti iwowa nde munthu amene waonetsa utsogoleri wabwino komanso munthu amene watumikira bwino Malawi mu chaka cha 2025. Osangosankhidwa chabe nde kuti ndikupatsidwanso mphoto pamenepopo kuti no adzikakumbukira kuti ntchito nde adagwira mu 2025. Kodi mphoto imeneyo apereka ndayani, ayipereka liti nanga kuti Annabel Mtalimanjayi bwanjino tsopano iyeyu pa anthu onse akunoko ku Malawi bwanji asankha mayi Annabel Mtalimanja? Tifotokoze motere kunena kuti dzulotu bungwe lina lomwe limatchedwa kunena kuti National Product Magazine imeneyotu nde kuti no linakhala pasi ndikukoza zilinganizo zoti no lisankhe anthu amene achita bwino mu chaka cha 2025 m'magawo osiyanasiyana ndipono pa gawo lonena kuti munthu amene watumikira bwino dziko la Malawi komanso nde kuti kuonetsa utsogoleri wabwino amenepotu nde anadzasankhapo Mai Annabel Mtalimanja. Kumafunsabe funso lonoti iwowa bwanji bwanji mwasankha Mai Annabel Mtalimanja over Amalawi onse? Akunena kuti mayi Annabel Mtalimanja anayendetsa bwino chisankho cha pa 16 September 2025. Adaonetsa kunena kuti iwowa ndi munthu amene ali ndi utsogoleri wabwino kwambiri komanso nde kuti iwowatu ndi amene atumikira bwino Malawi chifukwa ngati panali chinthu chachikulu chimene chachitika mu chaka chino cha 2025 ndekutitu ndi chisankho chimene chinachitika pa 16 September paja. Ayi, nkhanitu yabwino kwambiri! Zimenezi zachitika dzulo chakumadzulo. Kumene amapereka kunali mwambo wopereka ma awards amenewawa, kuwapatsa award amayi Annabel Mtalimanja. Kodi tingakambepo chani zokhudzana ndi award imeneyi? komanso amayi Annabel Mtalimanjawo. Tibwerere mmbuyo pang'ono makamakatu mmiyezi yapitayo kuyamba kumayambiriro kwa chaka chino komanso ndekuti chapakatikati n'kumadzafikano cha mu September umo. Kumayambiriro kwa chaka chino kunavuta kwambiri. Anthu kung'alula amayi Annabel Mtalimanja ndipo mama awawa anatukwanidwa osati masewera. Amatukwanidwansotu za mu nsalu amayiwa chifukwa chonena kuti iwowa ndi amene tinkadziwa zoti amene adzayendetsa chisankho cha pa 16 September 2025. Funso n'kumanena kuti ankatukwanidwa chifukwa chakuti adzayendetsa chisankhocho? Ankatukwanidwatu iwowa chifukwa chonena kuti amaganiziridwa kuti number 1, Iwowa ndi sapota wamphamvu kwambiri wa chipani cha Malawi Congress Party, kukhala sapota wamphamvu kwambiri, active sapota, nde kuti no sangatani, sangadzayendetse chisankhochi bwino bwino, adzapezeka zonena kuti no ayima ndi chipani cha Malawi Congress Party. Number 2, amayiwatu ankatukwanidwa pamene kunkayendanso zimphekesera zonena kuti iwowa, ndi mwana wa John Tembo nde tikudziwa bwinobwino kuti Kongeresi Pate inatsogoleredwa ndi John Tembo ndipo ndi munthu amene sangaiwalike ku chipani chimenecho. Mwaiona imeneyo? Nde kuti mwinanso adzachikondera. Nde amayi awawa anatukwanidwa osati masewera. Eee sudzayendetsa bwino. Achoke mzimayi ameneyo achoke. Mademo ndi mademo onena kuti amayiwa achotsedwe pa mpando umenewo wa mtsogoleri wa bungwe loyendetsa chisankho kunoko ku Malawi. Chabwino, pamenenso panadzavuta kwambiri ndi ponena kuti amayiwa anakakamira kunena kuti tigwiritse ntchito Smartmatic, machine a Smartmatic ndi amene tiagwiritse ntchito pa chisankhopa. Eee imeneyo nde inachema kwambiri ndipo munatsatira zonse mmene zinayendera. Fast forward tifike nde kuti no mwezi wa September 2025 makamaka pa 16 pamenepo vote nde inakaponyedwa. Vote itaponyedwa kuwerengatu amayiwa nde ankangoyendetsa china chilichonse tayale tayale zosiyana ndi zimene iwowa ankaganiziridwa zija mpakana anakalengeza kunena kuti. Wawina ndi Peter Mutharika zomwe anthu ambiri sankayembekezera kuti angadzalengeze zimenezo. Ankayembekezera zonena kuti mwina mwake adzapezeka zonena kuti atenga mavoti ena ake ndikuwaphamika ndekuti kwa a Chakwera ndikupezeka zonena kuti no ndikulengeza kuti apambana ndi a Chakwera. Koma ayi ndithu anayima pachilungamo amayi amenewa ndipo adayitsogolera bwino. mec nchifukwa chake pakubwerano tsopano award imeneyi mphoto yapaderadera yonena kuti no amayi inu ndinu amene no mwaonetsa utsogoleri wabwino utsogoleri osatenga mbali mtsogoleri ongoima kuti ndine mtsogoleri tsopano wa onse apa ndikutsogolera ndekuti malawi anatitsogolera amalawi ku chisankho mpakana ndikukatitulutsako bwinobwino opanda ziwawa zina zilizonse Bata ndi mtendere pena paliponse. Tikamakamba za bata ndi mtendere tizikumbukira zonena kuti maneba athu akhala akupunthana chifukwa cha mabungwe oyendetsa zisankho m'maiko mwawo sadayendetse bwino komanso ma president awo. Tikambatu za Mozambique anthu anapunthana ndipo ena anafa kumeneko ma business analowa pansi dziko linabwezedwa m'mbuyo mwa njira ina yake chifukwa chonena kuti chisankho sichinalengezedwe bwino. Mwayiona? Ndi kuti vuto la mkulu woyendetsa chisankho kumeneko. Kuchoka pamenepopo tilowere ndi kuti no ku Tanzania, so fresh amwene, kumenekonso ndi kuti kunali anthu kumenya mademo ena kuvulala ndipo ena aphedwa kumenekoko nkhani zake zomwezi kunena kuti chisankho sichinayende bwino President komanso anthu oyendetsa chisankho sanaziyendetse bwino zinthu. Mwaonanso mmene zakhalira ndipo mpakana panopa zinthube zikumayenda mwapendapenda kumenekoko. Pamene m'dziko lathuli tinakalowa kuchisankho kuja ndikukapezeka kuti nkukatuluka, opanda vuto lina lililonse amene anathandizira kuti zimenezi zichitike ndi ndani? Mayi Annabel Mtalimanja anatitsogoleratu nthawi imene ija. Anali mtsogoleri, anatsogolera tonsefe Amalawi. Nchifukwa chake kuona kuti waonetsa utsogoleri wabwino, mphoto yapaderadera kuzindikira zimenezozo. Kuphatikiza apopo ndi zonena kuti mama amenewawa atumikira bwino Malawi. Zomwe ndi zoona. Award ikuwayenera. Zazikulu zimenezi zikuwayenera ndipo zambiri. Madalitso ochuluka akuyenera akhuthulidwe ndithu pa moyo wawo Amayi Annabel Mtalimanja. Kuchokatu kwa The Villain kukafikano kwa The Hero. Kuchokatu kwa ndithudi amene amaoneka kuti no adzasokoneza zinthu. kudzasandukano kwa dolo opambana amene wapangitsa kuti zinthu zija ziyendepo bwino. Mphoto imeneyo ndi zonena kuti chaposachedwa pompanso munthu wina yemwe amatchedwa kuti Onjezani Kenani wapatsanso amayi Annabel Mtalimanja 500,000 ngati mbali imodzi yowathokoza pa zabwino zomwe achita poyendetsa bwino chisankho mu chaka chino cha 2025. Komano chomwe chachitika, amayi aja ali ndi mtima wabwino magayi. Apezeka zonena kuti atenga ndalama yonse 500,000 ndikukayipereka ku orphanage ina yake cha ku area 18 uko kunena kuti ikathandize ana amasiye kumeneko. Akuti ndalama iyi ndikuyipereka ngati mphatso ku orphanage kuona kuti aah amayi inuyo amayi inu mtima wanutu ngwa golide inu. Muli ndi mtima wagolide. N'chifukwa chake mukulandira zimphoto zimenezi. Mtima wamtengo wapatali kwambiri. Ayi, ifetu nde tizingonena kuti zabwino zonse Amayi Annabel Mtalimanja. Mulungu amene amadziwa kudalitsa akudalitseni. Zikomo kwambiri. Kumangoti zikomo kwambiri. Magayi ndinali, ndinali mmodzi mwa anthu amenenso ndinadzatukwana kwa Amayi Annabel Mtalimanja makamaka nthawi imene ndili ku Mayo Trains yakalekale ija. kumangotukwana kutukwana panopa ndikufunanso kunena kuti pepani kwambiri e, pa maphunzo amene ineyo ndinawonjezeraponso pa gulu la anthu amene ankakutukwanani pepani kwambiri mundikhululukire komanso ndekuti mutikhululukire tonse amene tinakutukwanani munapeza kuti mwaonetsa kuti ndinu osiyana pepani amayi akuti